guys it's Tamia Ja lero nde kwatentha it's very hot you know kuli dzuwa nde ndangokhala panjapa chilling kupitidwa mphepo pano and welcome to the background nde paja nthawi ina yake Dan Lu anthu ambiri ankamutukwana chifukwa kuti anayimba nyimbo ya mcp yosapota mcp anthu ambiri ankamutukwana ndeno jb jolly bro analowa live um, ndikumacheza ndi anthu zokhudzana ndi za Dan Lu za mcp anthu enaso ankatukwana ndikuti madala zimene wapanga Dan Lu zije kunena chilungamo mo- mo- moopa mulungu ngati uchende sangamayimbire chikangawa ngati chimene chija ankatukwana and J- jb was supporting

ndiye panopa Dan Lu wapanga respond akuti nonse mm? jb ndi anthu nonse amene munkamutukwana pa live imene ijayi nonse mutuluka ukweche that's what Dan Lu said mutuluka ukweche wanena zimenezizi pa nyimbo yake ya ukweche yeah and nyimboyo obvious ndi ya- ndi ya ndi ya jb ya jolly bro amangozembera chifukwa kuti pa- pa music video, music videoyo koyambirira kuli jb ndi anthu amene ankamutukwana aja you know ndi ka video ndithu angokatenga kukayika mu music video isanayambe nyimbo ije meaning Dan Lu amapanga respond jb kuti atuluka ukweche nkhani ili lero ya danlu atuluka ukwecha
atuluka ukwecha nde jb komwe uliko danuwa ati iwe utuka ukweche ine i'm just a messenger na ati atuka ukweche i'm just a messenger my guys ah ine ndeno um paja anthu ambiri panopa they are fighting um corruption ed afuna corruption ithe kumalawi kuno atika anthu a- anthu ambiri amapanga corruption eya majaji mmakhotimu mumalipiridwa kuti muwinitse milandu ya anthu ya ndeno um, there's this woman she's an activist nayeso she's, she's part of people she's part of the people who are fighting against corruption nde analowa live koma hey, mkazi wayankhula amene anamuyamwisa chokozera mwana amene amathamanga ndi njinga ya moto you feel like you're above the law none of you is also above the law i die i die anyani inu muleke khalidwe lanu lamanyiri you are abusing many souls and you think you own the world you are not owning the world now i'm ready because my mom is gone god to use me agalu anyani inu andale agalu anyani inu aku mdf agalu anyani inu aku polisi agalu anyani inu amene akuzipatala agalu anyani inu in every dep- department you need to stop it ndinu agalu ndinu anyani chifukwa munthu sangamadye chitedze germany itapereka 35 billion kuti ithandize anthu munthu sangamadye chitedze world bank itapereka 99.3 million kuti ithandize anthu nde kuli anyani ena inu tsopano amene mukusegula ma foundation anu money laundering you think you know it all tizamfixa malawi we are going to fix malawi by fire by force you want it you don't want it by fire by force amanena zinthu zomwe zikuchitikadi ya nde anthu andale nonse mmene mukuonera mudziwe zoti anthu ambiri anthu ambiri akufuna inu musinthe Peop- that's what people are saying eh? chifukwa alex is it alex alex shasi loya ujanso naye wayankhulanso zambiri kuti kumalawi kunoku an- ah, zambiri zimalo zambiri zimalo zambiri chinyengo kumalawi kunoku

that, that is what is happening guys ndiyeno thank you so much for watching this background remember kuti pano timabweretsa nkhani zenizenidi with evidence bye guys ah, mavyetetu mukuwamva ukhatu amuuziratu danlupo mpukuti mapwala ako anthu akudya chiteze kuno iwe uli busy kuimbira chigawenga chifukwa cha ndalama ndikuti iwe amalawi umawamvera chisoni